kamera ba ma dalilutigi nana denw ka yiriba i ɲɛ sa
a ye sira bila ala kira kanuba bi na a ye sira bila dugawuden bi na a ye sira bila yɛrɛwolo bi na a ye sira bila san finna a ye sira bila baji wɔyɔrɔ a ye san bila ee a ye sira bila segukaw segu girinna u ye turuw don ɲɔgɔn na u ye turuw don ɲɔgɔn na a kana vitiriw kari a kana vitiriw ti a ye sabali segu a ye sabali bɛɛ fɔ dɔn ala ka jɔnkɛ don bɛɛ fɔ dɔn yɛrɛwolo don bɛɛ fɔ dɔn dugawuden don bɛɛ fɔ dɔn afiti don bɛɛ fɔ dɔn

ɛɛ fɔlenkɔrɔtɔ o ye dalamaga ye an kun y'a fɔ a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ k'a fɔ fɛn min ye bi ye elhaji isa sakɔ grand prêcheur international la n k'a bɛ se kɛnɛ kan yan alhamdulilayi ala sɔnna k'an ka dugawu minɛ an bɛ ala fo k'a barikada ka sɔli a ka belebele in kan ka an fa n'an baw barikada arajo libɛrite dalala ye ko o ye fɔ ban ɛɛ n'i jɔnna sababu la ka t'i poron kunnandiya kan a bɛɛ bɛ taa k'i to o tumana arajo libɛrite ɲɛmaaba n'o ye alimami samori ture ye an b'a fo k'a wale ɲuman dɔn fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ kɛ ka baara kɛ k'a ɲa a y'a bɛɛ lajɛlen labɔ bi k'a bɛɛ lajɛlen bila an ka disposition na dukɛnɛ falen don buna adamadenw na k'u bisimila ko ni dɛbɛn ka d'u ye k'u k'a fɛnsɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ matila bɛ maa minnu bolo k'u k'u da k'u ka Elhaji Isa Sakɔ lamɛn fɛn min ye an ka télévision belebele in ye n'o ye LTV ye ltv bɛ kɛnɛ kan yan u bɛ ka kameraw jɔ an na kamera numerikiw jɔlen don an na fan bɛɛ lajɛlen fɛ yan nɔ kameramani min bɛ kɛnɛ kan yan ltv bɛ yan ortm bɛ yan kamera amatɛrɛ wɛrɛ bɛ yan nɔ ka t'a bila fɛn wɛrɛ la ltv baara kɛ a reji maa bɛɛ lajɛlen bɛ yan nɔ minnu bɛ baara kɛ ltv la a tɛkinisiyɛnw n'a zurnalisiw an ka tele maa bɛɛ lajɛlen bɛ yan ka fara arajo libɛrite animatɛrɛw n'a tɛkinisiyɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ yan an ka ɲɛmaaba alimami samori ture an b'a fo k'a wale ɲuman dɔn sanga an'a ka waati bɛɛ lajɛlen la bari international ko n'o bi kɛ ani national ko tɛ kelen ye o tumana bɛ fɔ international arajo international agence international prêcheur international a sera kɛnɛ kan a ye waajuli kɛ faransi ka wajuli kɛ tunisi ka taa egypte ani ne yɛrɛ ye hiji kɛ ɲɔgɔn fɛ makan a ye wajuli kɛ makan arabuw ɲɛna ne yɛrɛ jɔlen ɲɛna an ye foto ta makan o tumana bɛɛ fɔ sera kɛnɛ kan dulokibaw donnen don dulokiba ŋaraw donnen don fɛn min ye eh, eh, eh, kala ye o dalen don a kun na kɔlɔsi b'a bolo mali bɛɛ kɔlɔsi in fila dɔrɔn de bɛ yan a bɔra n'a ye makan kelen bɛ ale bolo a ye kelen di ɲɔrɔn sirifikɛ ma lajiduloki min filɛ ne yɛrɛ kan na salon bɛɛ fɔ nana ni nin ye ka bɔ makan k'a d'a dɔgɔkɛ ma ko ka taa di a so nin ye duloki in donko fɔlɔ ye kabini salon hiji fo ɲinan n m'a don n ko n bɛ ɲinan de kɔnɔ k'a don bɛɛ fɔ ka nani na o lajiduloki international de filɛ ne kan na bon bɛɛ fɔ a denkɛ international fana bɛ an bolokɔrɔ yan n'o ye kadɛri ye kadɛri an ka cɛkɔrɔba bisimila an ka sɔrɔ ka don ni walanda ye ayiwa a diyara n ye eh, bisimilahi rahmani rahim mhm. an bɛ an ka kuma daminɛ mhm. ni alahu subahana wa taala tɔgɔ barikama ye mhm. masa min y'a fɔlɔ n'a b'a laban an bɛ sɔli aminata den ni abudulayi den kan muhamadu rasulula kisi ni nɛɛma b'a ma nin ye ne kadɛri sakɔ de mankan ye arajo liberté kumaso belebeleba in kɔnɔ 97 point wolonwula kosɛbɛ o tuma an bɛ arajo eh, liberté lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo bamakɔ komini fɔlɔ fo wɔɔrɔnan yɔrɔ janama ni yɔrɔ surunama mali kɔnɔ ani mali kɔkan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn wa k'u bɛɛ ni ce ko bɛɛ ni baraji mhm. arajo liberté animateur n'a animatricew mhm. k'u bɛɛ salamu alaikum o tuma an bɛ arajo bɛɛ fɔ international lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo u sɔgɔlen don an na mali kɔnɔ ani mali kɔkan mhm. diɲɛ fan tan naani diɲɛ seleke naani diɲɛ fan bɛɛ fɛ mhm. sabu nin wagati in na mm. arajo bɛɛ fɔ international mhm. a kɛlen bɛ ka i sɔgɔ arajo liberté la 5 sur 5 diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen tulo bɛ an na n'Ala subahana wataala ka jɛn ye O tuma an bɛ club des amis de la radio bɛɛ fɔ international maa kelen kelen na bɛɛ fo, anhan, an ka présidente ɲuman, unhun, tanti Ami Jayi Senu plateau la, unhun, a yɛrɛ bɛ jama na a ko ko bi ta in tɛ fɔ a kɔ, an b'a yɛrɛ fo k'a wale ɲuman dɔn, unhun, an bɛ an ka animateurs fo, unhun, k'an ka animatrices fo, unhun, fɛn o fɛn sen ye kɛnɛ sɔrɔ, unhun, an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ wale ɲuman dɔn, unhun, an b'an ka délégation fana fo dafalen don délégation minnu wulila mm. ka na an ka nin karamɔgɔ belebele in bilasira polisiw b'a la n'o ye alhaji isa sakɔ dit karamɔgɔ bɛɛ fɔ mhm. mori minɛ mori mm. grand prêcheur international gendarmew b'a la n'o ye ne yɛrɛ fa ani karamɔgɔ ye mhm. délégation minnu nana bilasira mm. an b'u fo k'u waleɲuman dɔn mhm. k'a daminɛ komi an y'a fɔ cogo min an ka club yɛrɛ la ka n'a bila polisiw la polisi minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan gendarmew gendarmew garidiw fɛn o fɛn sen ye kɛnɛ sɔrɔ an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ko bɛɛ ni ce ayiwa maa minnu fana y'a mɛn k'a fɔ k'an ka ni karamɔgɔ belebele in bi yan belebelew ka belebele grand prêcheur international maa minnu y'a mɛn k'an bɛ arajo liberté kumaso belebele in kɔnɔ yan n'u u bɔlen don fan bɛɛ fɛ ka na kɛ ka arajo liberté da in fa yan tewu mobiliw ni motow la An b'u yɛrɛ fo k'u waleɲuman dɔn nɛgɛsow b'a la ayiwa ko bɛɛ ni ce bɛɛ ni baraji unhun o tuma ne yɛrɛ tonton ɲuman un tonton Alhaji Batumani Gago un an bɛ i yɛrɛ fo o diyara n ye k'i waleɲuman dɔn unhun aw ni ce aw ni baara Raba aa ko ka bɔ ɲuman na man gɛlɛn ka kɛ ɲuman ye o de ka gɛlɛn unhun i bɔra min na walahi i kɛra o ye unhun kabini sunkalo daminɛna un i bɛ ka waajulikɛla barikamaw wele ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ mhm. u ka na waajuli kɛ arajo liberté kumaso belebele in kɔnɔ mhm. wa n'i ye min tɔgɔ mɛn i da mm. a bɛ k'i kɔnɔ k'i b'o de fɛ ka tɛmɛ a bɛɛ kan mhm. o tuma o b'a yira k'i b'a bɛɛ de fɛ an b'i fo i ni diinɛ kanu an b'i fo i ni diinɛ dɛmɛ an b'i fo i ma mɔgɔ woloma ayiwa ka arajo liberté lamɛnbaa ni limana bɛɛ fo bi i ka wele sera maa min ma maa dogolen tɛ ayi maa dogolen tɛ international ah, alhaji isa sakɔ dit karamɔgɔ bɛɛfɔ mhm. grand prêcheur international mhm. ba wa den danisanji eh. soya sɛnɛ mɔden tiɲɛtigi mhm. basegu den nɔɔrɔtigi waajulikɛlaw ka bali koloci kolo mm. mɔri minɛ mɔri mm. bacɛma fara mm. fiɲɛ t'a fili wo o tɛ taa n'a ye tile tɛ jɔ a kan ne ko ten ko kaba alahu subahana wa taala ye diɲɛ da fo bi dakan tɛ sa nakan tɛ kɔrɔbɔ ala tɛ sa ala kira tɛ jeni tasuma tɛ toli Ala ye den min da masaya kama a tɛ sɔn k'o fitinin faa bamuna la abada wa ala ye dononkɔrɔ min da fajidafɛla kasi kama sɛgɛ tɛ se k'o den ta bada maaw de bɛ baga ɲɔgɔn ma mm. n'o tɛ ala ye bɛɛ sɔn i de bɛ se ka jɔ i sɔnfɛn na mm-hmm. n'o tɛ alahu subahana wa taala ye bɛɛ sɔn mm-hmm. wa bɛɛ n'i dakan bɛɛ n'i nakan ala sɔn ni maa sɔn tɛ kelen ye koyi a yɛlɛma i kan ka minɛn di yan maaw de ka sɔnni don mhm. n'ala y'i sɔn mm. a b'a n'a minɛn d'i ma mhm. wa sɔnni tɛ tɛmɛ alahu subahana wa taala ka sɔnni kan mhm. o tuma alhaji isa sakɔ dit karamɔgɔ bɛɛfɔ grand prêcheur international a n'a ka professeur ɲuman mm. professeur ibrahim sanɔgɔ ka bɔ mm. sirakɔrɔ megetana ka waajuli kɛ faransɛ la k'a kɛ bamanankan na k'a kɛ arabukan na ee eh! a n'o professeur de bi yan o tuma n'ala sɔnna a ma bi ta in tɛ kɛ basi ye min n'a bɛ dɛsɛ bi ta in tɛ kɛ basi min na bɛ sanna ka ban ko diɲɛ koba tɛ mɛn ka kɛ a bɛ mɛn ka langali mhm. n'Ala subahana wataala sɔnna a ma mhm. bi ta in mana bɔ da min fɛ a bɛ lakali a bɛ mɛn ka langali mhm. an yɛrɛ nisɔndiyalen don an fari fonilen don kuma jan tɛ an bolo an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn o tuma dakurunɲɛ fila min nɔgɔyala an ma o de kɛra nin ye Ala ka fɔtaw ni sababa bɛn aw bisimila. ɛɛ kadɛre an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ɛɛ jigisigiw kɛra bari an b'a dɔn y'a fɔ mara ɲini kan ɛɛ ŋanatigiya o ka fisa ŋanaya ye ŋanatigiya ka fisa ŋanaya ye n'i y'i bugalen n'i y'i bugalen i nɛn na i y'a labɔ de ɔ n da ma fɔ tan dɔ i ye dɔɔnin fɔ elhaji isa sakɔ dit karamɔgɔ bɛɛfɔ grand prêcheur international 15 heures 14 o bɛ mɔnturu ɲuman bɛɛ lajɛlen la diɲɛ bɛɛ bisimila Alihamdulilahi rabil alamina wasalatu wasalamu ala rasulilahi an balimaw asalamu alekum waalekum salam alilhaji batumani gako ni ala ka diɲɛ ye kuma jan t'an bolo waati la ko don mikoro cara tabali kan an bɛna sira di i k'a dɔn professeur ibrahim sanɔgɔ an bɛ sira d'a ma ka tɛmɛ n'an ye k'an bila sira bisimila insa ala taala
awuzu bilahi mina setani rajim a ko an ye tanga ɲini ala fɛ a k'an kisi ka bɔ sitanɛ ma sitanɛ min farala kiruna mm. namu bisimilahi rahmani rahim a ko an y'an ka bi kalan daminɛ ni ala tɔgɔ barikama ye ala min ye diɲɛ hinɛ dilan k'a caya ka lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛn namu chers frères et sœurs en islam chers auditeurs et auditrices de la radio liberté

a ko cogo di alhaji batumani gago ni ala ka diɲɛ ye mm. sɔni k'an don walanda kɔnɔ an kɛlen ka kalan daminɛ ni ala tɔgɔ barikama ye ka sɔli aminata den kan ka sɔli abulayi den kan sikeyi ko ba o ko ba n'o ma daminɛ ni ala tɔgɔ ye barika tɛ don o la an bɛ sɔli aminata den kan an bɛ sɔli abulayi den kan mhm. maa kunna diyara mm. maa min k'i bɛ ala fɛ i b'a ka kira fɛ mhm. maa ta de tiɲɛna mm. maa min ko ne bɛ ala fɛ nka ne tɛ kira fɛ sabu basogo tɛ se ka haramu k'a naji k'a naji daga bɛ se tɛ se ka denmisɛn basogo ye haramu ye nka nana naji ye ka dɔɔnin foron ne m'o fɔkan mɛn fɔlɔ ayi professeur ko aw balimakɛ mankan don alilhaji isa sakɔ dit karamɔgɔ bɛɛfɔ sikeyi grand prêcheur international alahu akbar ani alahaji baseko sakɔ den ani alahaji soya sina berete mɔden ani seko mudir bakari cam ka kalanden i tɛ ɲinɛ karamɔgɔ kɔ walahi alahu akbaru ani jamiyatil islamiyatu saadatil abadiya kunnadiya bada bada tɔn wajulikɛla karaki mankan don bɛɛfɔ international anw ka asonsiyasɔn de tɔgɔ ko kunnadiya bada bada tɔn ala n donna tan n bɔra tan ni ala y'i kunnadiya baara banna pewu ala ka ne ni aw kunnadiya ami ami ami ami

ka wajuli kɛ faransɛ na ka bamanankan kɛ k'a traduire kabini mali dugukolo dilanna ala fɛ a asonsiyasɔn fɔlɔ fɔlɔ o de y'an ka nin asonsiyasɔn ye kunnadiya badabada tɔn alahu akbaru chers musulmans an balima silamɛw Il parle avec le Coran et les hadiths min ye ala ta ye an b'o de bara ci min ye kira ta ye an b'o de bara ci n'a bɛnn'i ma i kunna diyara n'a ma bɛn i ma a ka dabu i si la Allahu akbar an tɛ politigi wajulikɛla ye dɛ ayi an tɛ wajuli kɛ ka yafa deli maa si fɛ e mun na an ma don maa si gasi la bɛɛ jogo tolilen donna i yɛrɛ gasi la Nin ye piripara koba de ye wajuli la ee ani jitɔdenya kumaba Allahu akbar wajuli yɛrɛ bɛɛ ye tigɛlimani ye awɔ wajuli bɛɛ ye gasi ye awɔ e ye gasi kuma fɔ e tilatɔ ko ne donna min gasi la o ye malobaliya ye e ye wajuli kɛ i ko jɛnɛya ma ɲi a ma ɲi i ma don jɛnɛkɛla gasi la wa i donna gasi i ko dulɔ ma ɲi mm.
e ma don dulɔminna gasi la wa i donna gasi e ko dangadenya ma ɲi mm. e ma don dangadenw gasi la wa i donna e tilatɔ wajuli la ne kɔni donna min gasi la o ka yafa i ma o tɛ wajuli o ye ziiri de ye Ɔhɔɔ. a dabɔra don ka kɛ a gasi yɛrɛ de la e awɔ Ɔ. tiɲɛ donna nkalon bɛɛ gasi la o ye tiɲɛ ye. donc o tuma na ni don kɛra i gasi la Ahan. o gasi tolilen min b'i la Ahan. i b'o bila Pewu. n'o kɛra e ni ala bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ni kira bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ Ah. wajuli bɛ bɔ ni bɛɛ jogo ye wajulikɛla min b'a fɔ a dabara la a bɛ bɔ ni a yɛrɛ jogo ye aw minnu b'a mɛn a bɛ bɔ ni aw jogo ye a dabɔ kun ye don ka kɛ a gasiw yɛrɛ de la a ka gasi juguw bila ka sira ɲuman ta ni tiɲɛ naamu il n'invente rien min ye ala ta ye an b'o de bara ci min ye kira ta ye an b'o de bara ci an tɛ foyi dilan ka fara a kan awɔ naamu chers musulmans an balima silamɛw Le thème d'aujourd'hui est très très important. A ko an ka bi walanda nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ. Unhun. Sɔni k'an don walanda kɔnɔ Alhaji Ba Tumani Gago. Ne. An bɛ dugawu belebele k'i yɛrɛ ye ka foli belebele k'i la. Un. Ka dugawu belebele kɛ Radio Liberté ye. Ahan. K'a kɛ Radio Liberté ɲɛmaayaso ye. Alimami Samori Ture. A animateurs ni animatrices. Un. alimami samori ture bil hak a n'a ka television maa minnu bɛ kɛnɛ kan yan an bɛ dugawu belebele k'aw bɛɛ ye ltv n'an bɔra ye mm. délégation minnu y'an sɛnsɛn ka n'an bila yan mhm. polisiw garidiw zandaramuw mhm. garidiw mhm. club des amis de arajo bɛɛ fɔ international a animatɛriw club des amis mm. a muso ɲɛmaa tanti ami njayi Banankɔrɔ a n'a lamini jeunesw ka ɲɛmaa min bɛ yen n'o ye sise ye a n'an ka mɔbili pentirila gawusu kiyasu keyita a n'an ka dɔgɔtɔrɔ abudukarimu konɛ n da sera délégation min tɔgɔ ma dafalen don da ma se min tɔgɔ ma dafa bɛ te to ani kanuba ɲuman minnu wulila banankɔrɔkaw la Senukaw la musalabugukaw la jatulakaw la bamakɔ komini fɔlɔ komini wɔɔrɔ maɲanbugukaw bi yan a wa sokɔrɔjikaw bi yan a alhaji y'o dɔ ye a an bɛ dugawu belebele kɛ bɛɛ ye hɛrɛ caman bɛ ala bolo ala k'a di an na ami ami an tɛ se ka bɛɛ ta tɔgɔ ma e waatilako don a a bɛna sira to an bolo ni ala jɛnna n'a ye an bɛ don walanda kɔnɔ sisan bisimila bi walanda c'est très très intéressant e bɛ fɔ maa maa n'i bɛ don alijina kɔnɔ bi bamakɔ i bɛ bɔ a kala ma n'i bɛ don jahanama kɔnɔ i bɛ bɔ a kala ma walahi sabu an tɛna fɔ ni k'a tɔ to ye fiye fiye fiyewu hɔn anw tɛna kɔrɔ yanani anw tɛna kura fɔ dɛ ayi n tɛna foyi fɔ liberté tabali kan yan min ɲɔgɔnna ma deli ka fɔ alhaji muhamadu dunbiya an ka waajulikɛla barikama belebeleba in anw tɛna foyi fɔ yan olu ma min ɲɔgɔn fɔ nin tabali in kan yan madu dunbiya alhaji mamadu dunbiya sikei a faamuna kojugu an bɛ ɲɔgɔn hakili jigin kɔrɔlenw de la sɔni saya cɛ alahu akibaru waajurikɛla o waajurikɛla diɲɛ na e de k'i b'a fɛ ka fɛn fɔ ala ka diinɛ na maa ma deli ka min ɲɔgɔnna fɔ i bɛ nkalon tigɛ i da baara la kabini i ba y'i wolo maa ma deli ka nkalon min ɲɔgɔnna tigɛ kana nin fɔ koyi an ko diinɛ bɛɛ fɔlen don ka ban de ɔɔ an bɛ ka segin kɔrɔlenw de kan o awɔ ni maa min k'i bɛna ni kura de ye Aha. maa ma waajulikɛla ma deli ka kuma min ɲɔgɔn na fɔ mali dugumakolo kan Aha. seko ma deli ka min ɲɔgɔn na fɔ ee i na nkalon tigɛ yan Ah. maa ma deli ka nkalon min ɲɔgɔn na tigɛ Allahu Akbar. wa ala b'i don jahanama yɔrɔ la Mm-mm. a ti danfɛn don yɔrɔ min na han habu habu o tuma yarabi Mm.

Sunkalo ko kiiti an ye siɲɛ caman kɛ k'o détailler antenne kan yan a kɛra waajulikɛla barikama caman ye caman fɔ o la yan hali an ka to ka min fɔ a caman y'a fɔ yan nka bi a diyara an ye sunkalo hukumu kɔnɔna na e alhaji batumani gago i ka wele selen an ma an y'a ŋaniya silamɛya sariya bɛ fɛn min fɔ Cɛ ni muso ka hakɛ cɛ un an b'a fɛ ka dɔ fɔ a la a lamɛnko ɲuman Ala m'a dir'an ma ami ami ami ami ɔ n'an bɛna wuli tuma min na su belebele min bɛ sɛnsɛn na ka na n'o ye Lailatul Kadiri ye awɔ an na dakuruɲɛ fila fɔ o la unhun i bisimila c'est-à-dire comment une musulmane doit se comporter envers son époux silamɛ muso ka kan ka a cɛ minɛ cogo min an b'a fɛ k'an da s'a ma bisimila Et comment un musulman doit se comporter envers son épouse. Silamɛ cɛ fana ka kan ka a furumuso ɲuman minɛ cogo min. Mm. An b'a fɛ k'an da s'a ma. Mm. A lamɛn ko ɲuman ala k'a d'a ma. Furumuso ɲuman. Walahi naamu.
Mhm. Nous commençons par les devoirs des femmes. An b'a dabɔ musow ta fan fɛ fɔlɔ. Naamu. Mhm.
Dieu qu'il soit béni et exalté a dit dans le Coran. A ko Ala ko a ka kuranɛ belebeleba kɔnɔ naamu. Il est permis d'épouser deux, trois ou quatre parmi les femmes qui vous plaisent. Ala ko a ye musow furu Alhaji Batumani Gago. Ne. Muso fila. Mhm. Muso saba. Mm. Muso naani. Han. Ala ko cɛw a ye muso furu. Mm. Muso min ka di aw ni ye. min ka di aw ni ye a m'a fɔ min ka di i fa ni ye dɛ ee a m'a fɔ min ka di i ba ni ye dɛ ayi a m'a fɔ min ka di i karamɔgɔ ni ye dɛ ko aw ye muso furu muso min ka di a yɛrɛ ni ye han naamu Mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez. ko nka cɛw n'a siranna a tɛna se ka laadiriya a muso naani ni ɲɔgɔn cɛ k'aw ka dan muso kelen ma mm. cɛ kɔni i mana fakun cogo o cogo muso kelen kɔni kan ka se k'o ka dɛgɛ nɔɔni kuranɛ de kɔfɛ koyi ko wa in kifutum n'aw siranna ala taadilu k'aw tɛna se ka laadiriya musow ni ɲɔgɔn cɛ laadiriya laadiriya mɔdɛli ka ca awɔ ka tilen u ni ɲɔgɔn cɛ o y'a dɔ ye awɔ o dama tɛ ayi muso naani mhm. a fanga t'i la mm. i ka kulusijala tɛ se k'a bɛɛ satisfait o fana ye laadiriya dɔ ye ko ni cɛ min y'a dɔn i faiblelen don mhm. don dɔw i ka ɲi don dɔw i man ɲi mm. K'i ka dan muso kelen ma k'o de ka wusa i ka muso naani furu ka jɛngɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ala ko aw ye muso furu muso min ka di aw ni ye dutigi cɛkɔrɔbaw aw minnu bɛ ka diyakoya furu kɛ ka aw denkɛw diyakoya f'u ka muso dɔ furu muso min man di u ni ye n'u y'a furu n'a muso mɔdɛli ye pɔsɔni k'u kɔnɔ aw bɛ don a diyakoya janɛmɛ na
aw minnu b'a denmuso fana di cɛ ma cɛ min man d'a ye diyakoya la n'a ye pɔsɔni k'a cɛ kɔnɔ a bɛ don a diyakoya janɛmɛ na Awɔ. naamu professeur o tuma silamɛya sariya ko muso ka furu Ahan. fila saba naani naani cɛ o cɛ mana muso duuru furu i bɛ jɛnɛya la duuru duuru cɛ bɛ se ka muso kɛmɛ furu mais o tɛ furu k'u to ɲɔgɔn kun i ye dɔ furu o furu sara i bɛ dɔ ta i ye dɔ furu o furu sara i bɛ dɔ ta hali ni ala jarabi sera maa min ma i muso bɛnna kɛmɛ ma o la sariya m'o haramu nka ka muso naani n'i tɛmɛn'o kan k'a duuru bɛɛ dafalen to i kun waati kelen i bɛ jɛnɛya de la nka ca an ka jamana laban karamɔgɔ dɔw la bi k'u ka jɔnmusow jɔnmuso ko banna pewu pewu cɛ o cɛ muso mana tɛmɛ muso naani kan ala ka diinɛ sira kan i bɛ jɛnɛya de la ala ka ne n'aw kisi naamu professeur vas-y Dieu qu'il soit béni et exalté a dit encore. A ko ala ko kuranɛ belebeleba kɔnɔ tuguni. Naamu. Et parmi ses signes il a créé de vous pour vous des épouses a ko a bɛ ala ka kabako belebelew la ala de ye adamaden muso da ka bɔ adamaden yɛrɛ la diɲɛ muso bɛɛ bɔra cɛ la aw musow aw ka bon o ye bonya da ye n'an ye dɔ fɔ musow kan fɔlɔ muso juguw kan fɔlɔ ni ala sɔnna an bɛ tila ka dɔ fɔ mm. cɛ juguw fana ka taabolo kan mm-hmm. nka an bɛ musow de ka kan kɔnɔ fɔlɔ a faamuna wa mm-hmm. muso ka bon mais muso n'a ka bonya bɛɛ bɔra cɛ la nin ye tiɲɛ ye n'u y'aw nɛgɛ a ye musow musow ah. heyi aw ka bon nka aw n'aw ka bonya aw bɔra cɛ la diɲɛ muso bɛɛ bɔra an fa adama na walahi a numanfɛ galakakolo la an fa adama dilanla ala fɛ ji ani bɔgɔ a dalen sunɔgɔ la a numanfɛ galakakolo de samana k'o k'an ba hawa ye yee o de y'a to muso kɔrɔ ka di ni cɛ ye musow dilanla sogo de la ee cɛ dilanla ji ni bɔgɔ la muso kɔrɔ ka di ni cɛ ye awɔ muso san bi saba cɛ san bi saba Ahan. i b'a fɔ ko a mɔmuso don awɔ A faamuna kojugu sani k'an fa adama wuli ka bɔ sunɔgɔ la a sinna k'an ba hawa dako ɲumannin sigilen sɔrɔ a kɛrɛfɛ a nisɔndiyara a fari funina a jarabi y'a minɛ anw fa adama girinna k' a bɛ gɛrɛ an ba hawa la k' a bɛ kafoɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ tubabu ko rapport sexuel mɛlɛkɛw ko attention attention kana sin ka muso ɲuman ye ten haraki haraki ten k'o tuma na i bɛ dilanko ɲɛnabɔ attention est-ce que i y'a furu siri o don anw fa adama ko mɛlɛkɛw an ba hawa furu bɛ siri cogo di mɛlɛkɛw k'a ka salatu kɛ kira kan a ye salatu kɛ kira kan sɔli barika ala ye an fa ala y'an ba hawa daga an fa adama ye wa diɲɛ furu bɛɛ jɛnɛya furu ko damadɔ bɛ yen n'o ma kɛ furu la jɛnɛya don a fɔlɔ fɔlɔ ka taa den ɲini somɔgɔw fɛ an ye den ɲini u ko ɔhɔn an ye den di awɔ furufɛn ye baa fila ye awɔ i jɛnna n'a ye k'i b'a sara n'i ye dɔ bɔ a la muso dagara wa hali n'i ma foyi bɔ a la u k'u y'a di e ma ahan i ko ɔhɔn n y'a minɛ i jɛnna n'a ye k'i bɛ furufɛn sara ni ko tɛmɛna i n'o muso cɛ n'o ye kafoɲɔgɔnya ye ni den sɔrɔla a la halala den don a bɛ se ka makan alikaba seli makan o den bɛ se ka makan alikaba seli alahu akubaru a kɛcogo ɲuman ala m'a dira an ma amiina amiina ko a bɛ ala ka kabakow la ala min ye cɛw muso dilan ka bɔ cɛw yɛrɛ la naamu Pour que vous viviez en tranquillité avec elle. ka tila ka muso ninnu kɛ an sigiɲɔgɔnw ye awɔ furu yɛrɛ la naamu Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Ko Ala tilala ka kanu mhm. ani hinɛ mhm. a y'o don furukɛɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ. Ko nin ko in ye kabako belebeleba de ye ni maa min bɛ taasi Ala ka kabakow la. Tiɲɛ. Ala de ye diɲɛ cɛ bɛɛ mhm. i muso ye i yɛrɛ dɔ de ye. a bɛ kuranɛ kɔnɔ tan de wa min ayatihi an kalaka lakum min anfusikum azwajan o tɛ wa o don an kalaka min anfusikum azwajan o don k' a bɛ ala ka kabako belebelew la ale ala de ye bɛɛ muso dilan ka bɔ i yɛrɛ la i muso ye i dɔ de ye k' a ye hinɛ ani makari don an ni ɲɔgɔn cɛ hinɛ ni makari walayi furumuso hinɛ ka kan ka furukɛ minɛ furumuso hinɛ ka kan ka furu furumuso furukɛ i muso hinɛ ka kan ka i minɛ a furukɛ fana a hinɛ ka kan ka k'a muso la ee ala de ko ten kuranɛ kɔnɔ nka bi o de dɔgɔyara hinɛ banna furu caman na bi kanu banna furu caman na bi a tɔ kɛra nata de ye nata bilayi muso caman bɛ cɛ caman kun na u b'i kun na nata de la etazi min b'i bolo e vila minnu b'i bolo e i bɛ faransi taa ka segin min na i bɛ ameriki taa ka segin min na nafolo minnu b'i bolo i bɛ sosiyete i bɛ jɔyɔrɔ min na gofɛrɛnama kɔnɔ muso caman sigi b'a cɛ kun na nin sababu de la nata kanu ani hinɛ Ahan. o dɔgɔyara bi o dɔgɔyara mɔgɔ bɛ den sɔrɔ muso fɛ ka tila ka t'a ye kanu dɔgɔyara i n'o cɛ hinɛ dɔgɔyara i n'o cɛ e m'a dɔn o ye diɲɛ laban taamasiyɛn ye Walahi. wa ala yɛrɛ de filɛ ka nin fɔ kuranɛ kɔnɔ ko ale ala ye hinɛ ani makari ala y'o don furukɛma fila de ni ɲɔgɔn cɛ awɔ o dɔgɔyara de fo kelen kelenw an t'a fɔ a banna pewu Ayi. mais a dɔgɔyara naamu Le prophète, paix et salut soit sur lui, a dit. ala kira ko ala ka nɛɛma ni kisi jiri kira kan naamu.
Oh les jeunes. a ko yaa aw denmisɛnnin jamakulu cɛmisɛn gurupu kira de bɛ ka aw wele. naamu.
Celui d'entre vous qui a les moyens de se marier, qu'il le fasse. A ko ni muso furu se bɛ aw ye, a ye muso furu dɛ. Eh? Naamu.
Cela empêche les yeux de regarder les femmes d'autrui.
Ala kira ko n'aw ye muso furu. Mhm. A ko muso furu. Mhm. A ka ɲi adamaden ɲɛkisɛ ma. Mhm. A b'i ɲɛkisɛ tanga. Mm. Ka bɔ i tɔɲɔgɔnw furumusow ju kunna filɛli ma. E. A fɔra tan de. Naamu. Et protège également le sexe contre l'adultère. Ko wa a bɛ tila ka i woro furancɛ tanga. Ka bɔ jɛnɛya la. O tuma ni muso furu se b'aw ye a ye muso furu ala kira de y'a fɔ kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya shababul muslimuna man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj ko ni muso furu se b'aw ye a ye muso furu mais ni muso furu se t'aw ye a y'a to yen jagoya tɛ A tɛ diɲɛ sɛbɛnfɛn foyi la ko n'i ma muso furu i bɛ don jahanama kɔnɔ nabila isa kira don nabi ɲuman don a ma muso furu a bɛ alijina cɛmancɛ la nka kira ko n'aw ye muso furu a ka ɲi i yɛrɛ ɲɛden fila ma n'i y'i ɲɛ haraki haraki la wali taw nɔfɛ laji dɔ t'i yɛrɛ de bolo ni dɔ b'i bolo sɔni i ka tɔw ta lajɛ i b'i yɛrɛ ta lajɛ foyi t'a ta la min t'i ta la nka jɛnɛyakɛla de hakili la ko dɔ bɛ kura in na min tɛ kɔrɔlen la wala foyi t'a ta la min ɲɔgɔnna t'i ta la i ta de nege bɔ min la k'a sababuya kɛ i mɛnna a kan kojugu silamɛw ala m'an bɛnna sababa ma salli ala rasuli vas-y et celui qui n'a pas les moyens doit jeûner wa kira ko ni muso furu se tɛ maa min ye a ye sun don Sun de bɛ adamaden dɛmɛ ka i nege maîtriser kira de ko ten ko ni cɛmisɛnnin min y'a dɔn furukɛ se tɛ e ye k'i ka to k'i ka sun caya sun bɛ kɛ sababu ye ka belebele bɔ adamaden nege la nin sunkalo in na caman b'a kalama musotigi caman b'a kalama k'a sɔrɔ kalo ma jɔ i tun bɛ mayaki mayaki la cogo min na kɔmuso kɛrɛfɛ sunkalo in na i tɛ se ka kɛ ten abada sabu dumuni I i tɛ dumuni min kɛ tile fɛ o bɛ caman de bɔ sawa la o tuma sunkalo in bɛ ka maa caman a bɛ dɔɔnin bɔ puissance la anw m'o fɔ koyi kira de y'a fɔ ko ni cɛmisɛnnin min y'a dɔn muso furu se t'i ye sɔni i ka to yaalaba de la su fɛ dugutilamaw fɛ k'a fɔ an b'a kɛ cogo di muso t'anw bolo o de bɛ k'anw bila yaala la heyi k'i ka sun K'i ka sun bla lec porota ko sabu sun o y'a da tanani de ye ka dɔbɔ nɛgɛge la tiɲɛmu porofɛp e sa sɔ srli a di ala kirara ko ala ka ɲɛma kisi jiri kira kan namu an bɛ maria infamin pka a ko muso bɛ se ka furu koɲɛ naani kama kira de y'a fɔ ko ni maa min ye muso furu koɲɛ naani kama k ii ma ko jugu kɛ naamumu
premièrement a ko a fɔlɔ fɔlɔ son argent ko muso bɛ se ka furu a ka nafolo kama nafolobatigi den don n b'a fɛ awɔ k'i ma kojugu kɛ mhm. kira de ko ten naamu deuxièmement ko a filanan sa beauté muso bɛ se ka furu a ka cɛɲɛ kama mhm. a cɛ ka ɲi komi jinɛ woloso n b'a fɛ eh. k'i ma kojugu kɛ mhm. naamu troisièmement a naaninan ɛ eh, sabanan sa dignité ko muso bɛ se ka furu i y'a faamu a bɔkolo bonya kama n'o y'a danbe ye ko muso bɛ se ka furu a danbe bonya kama mhm. ko n'i y'o kɛ i ma kojugu kɛ naamu et enfin quatrièmement sa religion a ko a naaninan mm. kira ko muso bɛ se ka furu mhm.
a ka diinɛ ɲɛ kama a ka diinɛ ɲɛ kama mhm. awa oui Je vous recommande de l'aimer pour sa religion, pour ne pas regretter. Wa kira ko n'i ye muso furu a ka diinɛ ɲɛ kama. K'o de hɛrɛ ka bon n'a bɛɛ ye. Mhm. Ko nimisa tɛ o de kɔfɛ. Nin ye tiɲɛ ye. N'i ye muso furu a ka cɛɲɛ kama n'a cɛ ɲɛna ni jogo ɲuman ma k'a la laji. A bɛ a bɛ gɛlɛya. Fu tɛ.
Fu don. N'i y'a furu ko danbebatigi don ni jogo ɲuman ma k'a la fu tɛ n'i y'a furu a ka nafolo kama n'o dɔ ma kari kɔnɔ i jigi ma tigɛ pewu nka n'i ye muso furu a ka diinɛ ɲɛ kama muso diinɛtigi o de b'a cɛ minɛ ka ɲɛ muso diinɛtigi o de b'i janto a cɛ ka nafolo la muso diinɛtigi o de bɛ denw mara ka ɲɛ cɛ kɔfɛ o tuma kira ko fazifaru bizati diini turubatu yadaka k'an ka muso diinɛtigi ɲuman furu ala k'a nɔgɔya an ma amiina Dieu qu'il soit béni et exalté a dit ala kira ko ala ka nɛɛma kisi jigi kira kan naamu les hommes ont autorité sur les femmes a ko cɛw de sɛmɛntiyalen don cɛw de fanga ka bon ni musow ta ye wa cɛw de ka kan ka jɔ musow doni kɔrɔ

wa cɛw de bɛ musow sanfɛ anw m'o fɔ dɛ e ala de y'a fɔ rijalu kawamuna ala nisayi ala cɛw de ka kan ka jɔ ni musow doni ye wa cɛw de jɔlen don ni musow doni ye aw arajo bɛɛ fɔ international directeur Abdoulaye Konate ko k'a fɔ mhm. ko nin waati in na minnu b'a fɛ ka don arajo bɛɛ fɔ international kɔnɔ mhm. ka an lamɛn diɲɛ fan bɛɛ fɛ mm. ko neti yɛrɛ bloquéra pewu don yɔrɔ yɛrɛ dɔgɔyara ko nka n'u b'a fɛ ka don ka don limɔrɔ nin na mm. zéro zéro seize dix-neuf cinquante-cinq zéro zéro huit cent trente-deux mm. ko n'u y'o kɛ sisan u bɛ arajo bɛɛ fɔ sɔrɔ k'a lamɛn sinon ko donni man nɔgɔ internet kan mm-hmm. ala k'an bɛn sababu amiina ala o kuma kira de ko cogo di mm-hmm.
Et aussi à cause des dépenses qu'ils font a ko de leurs biens. ko cɛ de kan ka jɔ musow doni kɔrɔ Awɔ. muso de sɛmɛndiyalen don cɛ kan Unhun. a diyara maa min ye o musow ka bon Awɔ. mais a- a ma diya maa min ye musow ka bon nka muso n'a ka bonya bɛ cɛ ta kɔnɔ Awɔ. O don dɛ. diɲɛ bɛɛ Ahan. muso tɛ wusaya cɛ ye dɛ Ayi. cɛw de ka wusa musow ye Fan bɛɛ fɛ. ne m'o fɔ dɛ Unhun. ala de y'o fɔ kuranɛ kolo la o de y'a to n bɛ k'a fɔ Unhun. a ko arijalu kawamuna ala nisayi cɛw de kan ka jɔ musow doni kɔrɔ Allahu akibaru. k'e kɛ cɛ i y'a faamu Awɔ. Naamu professeur a tɔ laban.
Mhm. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari. Mhm. A ko sababuya min b'a la mhm. musow ka cɛw ka wusa ni musow ye. Cɛw de ye u ka dépense bɔ ka muso ladon so kɔnɔ. Awɔ o don dɛ. ka taa n ka fɛn don i la ka na ni i ye eh. hali bi i kama k'i ka wusa n ye o wusamandiya bɛ bɔ min
aa kabako don, muso bɛ se ka wusaya cɛ ye wa? Ayi ayi ayi, adamaden bɔra fɛn o fɛn na i tɛ wusaya a ye, un un, diɲɛ bɛɛ, unhun, den si tɛ yen, anhan, f'i ka wusa n'i fa ye, ayi, nka den kunna bɛ diya, anhan, ka tɛmɛ a fa ta kan, a fa ta kan, e kɛra silamɛ ye i fa kɛra kafiri ye, un, i kunna ka di n'a ye, unhun, nka i man wusa a ye, awɔ, maa bɔra fɛn min na i tɛ wusaya n'a ye, an an, wa diɲɛ muso bɛɛ bɔra cɛw de la, awɔ. k'o kuma ala ko kuranɛ kɔnɔ ko cɛw de kan ka jɔ musow doni kɔrɔ ko k'a sababuya kɛ wa bima anfaku min amwalihim k'a sababuya kɛ hali ka da cɛw ye woro tan min kɛ ka muso sama ka don so kɔnɔ n'a wɔsiji ye k'o bɛɛ y'a dama wusamandiya ye ne m'o fɔ de ala de y'a fɔ naamu les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari wa kira belebele ko muso ɲuman de ye muso yanni o ye kuranɛ haya de ye wa mm-hmm. awɔ wa ala de ko kuranɛ belebele kɔnɔ mm-hmm. a ko muso ɲuman de ye muso ye mm. muso min b'a cɛ labato fasalihatu kanitatu ala ko muso ɲuman de ye muso ye min b'a cɛ labato mm-hmm. muso o muso jɔnin i cɛ la i tɛ muso barikama ye ka jɔ i cɛ la e de b'a f'i cɛ ma ko si c'est pas Jean c'est Paul e walayi i tɛ muso ɲɛnama ye awɔ muso o muso ko a cɛ ma si c'est pas Jean c'est Paul i tɛ den si wolo sigarɛti min k'o tɔ di yan den kɔ ni muso ma ɲaga cɛ la a tɛ den barikama wolo hali fɛn ɲɛnama minnu b'an bolo yan a fɛn o fɛn musoman sabalila ala ye barika don a bɛɛ den la ndugani filɛ a bɛ tiga si sɔgin Awɔ. a bɛ ɲɔ si sɔgin Awɔ. nka ni maakɔrɔbaw ye nduganden ye tɔɔrɔ la Unhun. o bɛ wari di denmisɛnw ma ko a y'a bila k'a y'a bila mun y'o hɛrɛ se nduganden ma Ahan. nduganmuso sabalila ni ndugankɛ mago jɔra nduganmuso la kafoɲɔgɔnya na Ahan. nduganmuso bɛ sabati yɔrɔ kelen awɔ a tɛ boli k'a boli yɔrɔ caya Mm-mm. ni ndugankɛ ma tila a tɛ taa yɔrɔ la Awɔ. ala y'o barika don Mm. nduganden la Mhm. ni mɔgɔw y'a ye gɛlɛya la Mm. u b'a bila nɔgɔya la walayi nka fali filɛ fɛn tɔɔrɔ ma fali tɔɔrɔlen don fɛn ma tɔɔrɔ fali tɔɔrɔlen don a tɛ lafiya n'a ma bugɔ ni bere ye ba nɔ don o sababu ye mun ye ni falikɛ mako jɔra falimuso la kafoɲɔgɔnya na tubabu ko rapport sexuel mm. falikɛ tɛ falimuso sɔrɔ abada ayi fali bɛ minnu bolo a bɛɛ b'a kalama an b'a kalama fo falimuso ka falikɛ dabara bɛɛ gan n'a tɔrɔn ye dabarajɛ k'a tan o k'a tan o joli bɔlen kɔ kuma min o bɛ sɔrɔ ka kɛ falimuso sɔrɔ kuma ye o de y'a to bilakorow ye fali den kolo ni bere ye a ka logement yɔrɔ bɛnna wotoro ma a ba nɔ don ala ka ba ɲuman d'a ma o tuma ala de ko kuranɛ kɔnɔ ko muso ɲumanw de ye muso ye minnu b'u cɛ labato naamu et protègent ce qui doit être protégé ko muso ɲumanw de ye muso ye ala k'u ka fɛn min tanga U b'o tanga fɛn min ni tangani ka kan u b'o fɛn in tanga i b'o dɔn wa ayi ayiwa a bɛna se a ma naamu pendant l'absence de leur époux i cɛ kɔfɛla la hali a ɲɛna e fɛn min ni tangani ka kan n'o bɛ e yɛrɛ muso in na ye k'i k'o tanga i cɛ ɲɛ na don wo i cɛ kɔfɛ don wo k'i k'a tanga dɛ naamu Avec la protection de Dieu. ko sabu ala yɛrɛ de ko a ni tangani ka kan awɔ o sidɔnnen don naamu ɔhɔ Le prophète, paix et salut soit sur lui, a dit ala kira ko ala ka nɛɛma ni kisi jigi kira kan naamu lorsqu'un homme invite sa femme dans son lit a ko ni cɛ o cɛ y'a muso weele ka taa dilan ma ee naamu et qu'elle refuse muso in banna pewu pewu pewu mhm. i cɛ b'i weele mm. k'i da k'i ɲɛsin ma e b'i da k'i kɔ don i cɛ ma ka sɔrɔ k'i da k'i ɲɛsin kogo ma k'a na gɛlɛn den o k'a sɔrɔ kogo m'i furu siri ayi kira barikama ko ala ka nɛɛma ni kisi jiidi kira kan Ahan. a ko ni diɲɛ cɛ o cɛ y'a muso weele Naya. ka taa dilan la Ahan. na yata dɛ Ɔ. ka taa da yɔrɔ la Ahan. hakili b'a tɔ dafa naamu Ahan. muso in banna a cɛ bolo oui Ce dernier passe la nuit en colère. cɛ ye su bɛɛ lajɛlen kɛ o dusu kasi la ee a dusukolo bɛ tan da na ahan tali tali tali sabu ko muso bannen don naamu ahan Les anges passent toute la nuit à la maudire. ko ala ka mɛlɛkɛw bɛ si k'o muso mos- masina danga cɛ wo cɛ y'a muso weele ka taa da yɔrɔ la muso in banna a furukɛ bolo ahan an kan bɛ furu sira de ma awɔ cɛ in sira ka a dusu kasilen a tension montelen don sabu ko muso banna ale bolo ko ala ka mɛlɛkɛw bɛ si k'o muso mɔdɛli danga ala
le prophète paix et salut soit sur lui a dit ala kira ko ala ka nɛɛma ni kisi jiri kira kan Une femme n'est pas autorisée de jeûner en présence de son époux sans lui demander la permission, mhm. excepté le ramadan. Alhaji Batumani Gago, mhm. n ye min f'i ye sunkalo ko la ka tɛmɛ, awɔ, a dɔ fɔlen filɛ, mhm. a ko haramu don, mm. muso yɛrɛ ka sun, mm. ka nafila sun don, mm. k'a sɔrɔ i ma autorisation ɲini i cɛ fɛ. ko nka ni sunkalo don i tɛ jɛn ɲini i cɛ fɛ dɛ Ayi, ayi, ayi. i b'a saba ka sun cogo min ka di i ye awɔ a faamuna wa nka nafila sun silamɛya sariya y'o donni kɛ muso bɛɛ ma haramu ye tant que ni furulen don f'i ka sira ɲini i cɛ fɛ awɔ wa k'a kɛ kabini kele farida sun banna pewu ne ma n sara i la o la wa ne yɛrɛ tɛ n sara i la o la sabu o ye diyagoya ye e ni ne bɛɛ kan awɔ mais ne b'a fɛ ka nafila sun N'a y'a sɔrɔ n'i bɔra baarakɛyɔrɔ la n'i mago tɛ se n ma kafoɲɔgɔnya na ko ni furukɛ in ko wallahi e ye muso barikama ye a sun cogo sun cogo ka di i ye a sun tɛ dɔ wɛrɛ tɛ tile wɔɔrɔ dama kɔ sunkalo bilasira sun dama sunkalo bilasira sun dama a sun k'i k'a sun k'i b'a baraji belebele sɔrɔ ko nka ni e muso min de m'o kɛ faridasun banna o tuma e de y'i ɲɛ tugu k'i ɲɛ boso ka sungalo bilasira sun kɛ k'a sɔrɔ i ma autorisation ɲini i cɛ fɛ sariya ko n'i cɛ bɔra baarakɛyɔrɔ la ka n'i sɔrɔ o diyagoya sun mɔdɛli la ko ni mago y'a minɛ kafoɲɔgɔnya na ko a k'i minɛ para ko peut-être t'a la a tɛ gɔlɛ gosili kɔnɔ ayi abada dɔ ko ko kuma na ko k'i minɛ ko k'i to sun na ne ko i tɛ sun na ko a tigila maa si tɛ sun na o bɛ kalabanciya de la silamɛya diinɛ sariya ko k'u tɛ sun na cɛ bɛ kafoɲɔgɔnya min k'a la o la k'a to o nafila sun in na o baraji ka bon ka tɛmɛ muso ka diyagoya sun in kan
Silamɛw ni n ma fili a ye kuma in laɲini faamu, awɔ, a tɛ komi an b'a fɔ nafila sun ye haramu ye, ayi, a tɛ komi an b'a fɔ nafila sun man ɲi, ayi, nafila sun ka ɲi, awɔ, baraji belebelew b'a la, unhun, mais muso furulenw de ma haramu don, unhun, f'u ka autorisation ɲini u cɛw fɛ, unhun.
Et elle ne doit en aucun cas accueillir qui que ce soit dans son foyer sans sa permission. Ko wa haramu don muso ka laji, anhan. i ka maa bisimila i cɛ ka so jɔlen kɔnɔ maa min ko man di i cɛ ye diɲɛ muso o muso ye mɔgɔ logé i cɛ ka so k'a sɔrɔ i ma sira ɲini i furukɛ fɛ i ye kojugu belebele kɛ muso dɔw bɛ cɛw nɛgɛn milliardaire tigiw don ka u yɛrɛ diyagoya furu siri cɛw ma so ye olu musow de ta ye a hɛrɛmugu bɛɛ ye olu ta ye N'i y'i furu siri cɛ ma don min hali ni e de ye milliardaire ye o y'i n'i ka nafolo bɛɛ kɛlen ye cɛ ta ye silamɛya sariya tɛ jɛn n'a ye muso ka cɛ maa si bisimila a furukɛ ka dilan kan a furukɛ ka so kɔnɔ f'a ka jɛn n'a ye Alahu akibaru naamu. Le prophète paix et salut soit sur lui a dit Ala kira ko Ala ka nɛɛma ni kisi jiidi kira kan oui Vous êtes tous des surveillants. A ko aw adamaden bɛɛ ye kɔlɔsilikɛla ye. Oui. Et vous êtes tous responsables de vos surveillés. A ko wa kiyama jɔ don Ala bɛ adamaden bɛɛ ɲininka a ka fɛn kɔlɔsita la. Unhun unhun.
Diɲɛ bɛɛ kɔlɔsilikɛla. Awɔ. Wa kiyama jɔ don. Un. Diɲɛ maa ti don alijinɛ kɔnɔ. Ayi. Fo Ala k'i ɲininka i ye fɛn minnu kɔlɔsi kɔri fɛn mun sɔrɔ. Uun. kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi naamu Le gouverneur est surveillant a ko jamana gouvernement ye kɔlɔsilikɛla de ye kiyama jɔ don farafinna jamana président ti don alijinɛ kɔnɔ e i tile kɔnɔ k'i to pouvoir la i ka san duuru kɔnɔ i ka san tan kɔnɔ fɛn minnu kɛra jamana kɔnɔ fɛn minnu kɛra jamana silamɛw la fɛn minnu kɛra a kafiriw la fɛn min kɛra jamanadenw na fo ala k'i ɲininka a bɛɛ la han maa o maa n'i bɛ ɲɛmaaya kunko dɔn lahara jɔ don i tɛ sɔn a ma
naamu L'homme est surveillant de sa famille. a ko wa dutigi bɛɛ ye bagangɛnna ye Awɔ. kiyama jɔ don dutigi ti don alijinɛ kɔnɔ fo ala k'i ɲininka ka dudenw kungo la dutigi o dutigi b'a fɔ n dɛsɛra n den la a kɛmɛ ala kotala ye laji tiɲɛ tɛ kabini ala ye diɲɛ dan maa si ma dɛsɛ i den na a bɛ kota min na o de ka di i ye nana dutigi o dutigi n'i sɔmina i denkɛ kɛwale la k'a bɛna i ka musoninncinin bɔsi i la o don i b'i ka marifa kunkuru ci a la
A faamuna wa nka n'i y'a y'a banna ala ta ma a b'i ka so jɔlen kɔnɔ e n'a bɛ dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ o de diyara e ye ala jugu ye ala jugu ye ala jugu marabaa ye ala jugu ye alaji ba tɛmɛ ne ga n b'a fɔ ten bamanankan tɛmɛsira don ko musoninncinin ne na ncinin tɛ muso la ayi ayi ya u dala la ka ne ɲininka télévision mali la ko laji bɛɛ fɔ international ne ko naamu kuma juguba k'an b'a fɛ i ka kuma banincinin ko kan n ko ncinin tɛ ba la ayi nka komi an dabara delila la awɔ an bɛɛ b'a fɔ banincinin n yɛrɛ b'a fɔ awɔ laala ala bɛ yafa n ma a fɔli la ne na n ko ncinin tɛ ba la ayi i y'a faamu awɔ fɛn min bɛ kɔrɔbalen la Ahan. o o yɛrɛ de bɛ kura in fana na ɔhɔ maa o maa ko musonin ncinin n banincinin Ahan. dangadenya kuma belebele walayi

O tuma n'i bɛ se k'a fɔ dɔrɔn i ba sinamuso tɛ baasi ye walima n ba filanan walima i yɛrɛ ye min fɔ tanti tanti o b'a bɛɛ ta nka banincinin ncinin tɛ ba la dɛ ayi ba bɛɛ ye ba de ye awɔ o tuma ala ma an bɛn ne saba vas-y professeur la femme est surveillante de la maison et des a ko dutigi bɛɛ ye bagangɛnna ye i tun o yɔrɔ de la kiyama jɔ don dutigi tɛ don alijinɛ na fo ala k'i ɲininka ka dudenw kungo la naamu La femme est surveillante de la maison et des enfants. Muso bɛɛ kɔlɔsilikɛla ye kiyama jɔ don furumuso o furumuso bɛ diɲɛ cɛ o cɛ kun na mhm. i tɛ don alijinɛ na abada mm. fo Ala k'i ɲininka i tun bɛ cɛ min kun na i y'a ka nafolo mara cogo di i y'a ka du mara cogo di i y'a ka denbaya mara cogo di. naamu le prophète paix et salut soit sur lui a dit ala kira ko ala ka nɛɛma ni kisi jigi kira kan si je devrais recommander à quelqu'un de se prosterner pour quelqu'un j'allais impérativement demander à une femme de se prosterner pour son mari kira ko n'a tun bɛ daga senfilamafɛn k'i ten turu senfilamafɛn ye ale kira tun b'a fɔ ko muso bɛɛ ka seli a cɛ ye

k'a sɔrɔ a cɛ yafalen don a ma Anhan. k'o bɛ don alijinɛ kɔnɔ alahu akibaru naamu o de y'a to ni muso fatura ahan n'i ni ala cɛ ɲɛna n'i ni cɛ cɛla ma ɲɛ i tɛ don alijinɛ na han muso dɔw b'u cɛ dusu kasi o ye kasi de dan ye Mhm. u cɛ ni tigɛlen dusukasi fɛ Mhm. o bɛ sɔrɔ k'o muso su siri Mm. ka n'o da ko cɛ ka yafa a ma e cɛ bɛ diyagoya yafa a ma k'a sɔrɔ a ma se cɛ kɔnɔ alahu akibaru wa i y'a faamu ko muso muso n'i sara ka bɔ diɲɛ kɔnɔ n'i ni ala cɛ ɲɛna n'i n'i cɛ cɛla ma ɲɛ i tɛ don alijinɛ kɔnɔ ya rabi a y'an ka muso barikama ala k'u n'u cɛw cɛla ɲɛ namu prophète paix et salut soit sur lui a dit ala kira ko ala ka nɛma ni kisi jiri kira kan oui une femme ne cesse pas d'angoisser son mari dans ce monde ici-bas a ko muso o muso n'e de y'i cɛ tɔɔrɔ diɲɛ kɔnɔ yan namu sans que ces femmes du paradis interviennent en disant k'i to k'i cɛ in tɔɔrɔ diɲɛ kɔnɔ yan alijina muso minnu kan ka di cɛ ma olu b'a fɔ nka o b'a sɔrɔ e t'o mɛn oui ne l'embête pas malheur à toi olu b'a fɔ ya e muso jugunin o kana nin cɛ barikama in tɔɔrɔ sa u ye ipzsaatɔ nin cɛ barikama in tɛ ta ye ko u ye danp di tan i tɛ kira purunurez nin cɛ barikama ye anw ali jinɛinɛ musow de ta ye son ni sisan ni diɲɛ banna aw ka adamadenyaya banna a bɛ segin ka kɛ anw de furukɛ ye alahu akibaru muso barikama n'a tulo bɛ ne na a kana cɛw tɔɔrɔ a kana cɛw dusu kasi muso muso n'i bɛ k'i cɛ dusu kasi k'i to k'i cɛ dusu kasi alijinɛ musow b'i danga u b'i wele k'i danga k'i kunnagoyara ko a ɲuman bɛ sɔn ka sa ala ka se ka yafa i ma
porofɛ bɛɛ sali sɔ sli a di ala kira ko ala ka ɲa kisi jiri kira ka wuli
neredip in fa ma k'ineremesi pa sɔmari e k ne pep kite a ko ala kira ko alaki de ko ten dɛ ala ka ɲa kisi jiri kira kan a ko ala kira ko ala ka nɛma ni kisi jiri kira kan ala tɛ muso si filɛ ni hinɛ filɛla ye muso min i b'i cɛ ka furu la merci tɛ i t'i cɛ tɔgɔ duman fɔ ee e b'i cɛ ka furu la i t'a tɔgɔ duman fɔ ko ala t'o muso filɛ abada ni ala ka hinɛ filɛla ye K'i cɛ tɔgɔ duman fɔ. E b'i cɛ e b'i cɛ ka furu la. Anhan. I furu tɛna sa. Anhan. Nka i tɛ ka mankutu ɲuman fɔ i cɛ la. Ee. I b'a fɔ nasɔngɔw ka dɔgɔ. Unhun. An tɛ so ɲɛnama kɔnɔ. Unhun. Tuma bɛɛ i bɛ piripara kan na i cɛ kɔfɛ. Unhun. I dun furu tɛna na sa. Unhun. Nka i tɛ ka mankutu ɲuman fɔ a kɔfɛ. Alahu akibaru. Ee nin ye terejuguya dan ye Ala m'an kisira. Ami ami ami.
O kama ee i k'a dɔn Nabila Iburahima a denkɛ de ye Ismaila ye. Unhun. Ismaila taalen kungo fɛ don dɔ fɛ n b'a kuma surunya nabila Iburahima y'i labɛn ka na Ismaila muso sɛgɛrɛ a y'a fo muso y'a laminɛ a ko i cɛ taara min a ko n cɛ taara kungo la a ko n'i cɛ nana i k'a fɔ a ye muso e ye kuma faamu ko cɛkɔrɔba dɔ fɔra a kɔ a ko nka ne yɛrɛ cɛkɔrɔba bɛ e ɲininka muso o esike i cɛ ismaila kɔri yan ka d'aw la kɔni o don muso in ko walayi cɛkɔrɔba n'i ye ne ɲininka n bɛ kibaruya d'i ma yan sigiyɔrɔ in man di anw na an tɔɔrɔlen don dumuni tɛ labɔli kɛ an sɛgɛnnen don kow ka ca cɛkɔrɔba ko n y'i ka kuma mɛn a ko wa ne seginna a ko nka ni ala sɔnn'a ma n'i cɛ nana i k'a fɔ a ye ko cɛkɔrɔba dɔ fɔra a kɔ ko a cɛkɔrɔba ko ko a ka dala ko man ɲi ko a k'a ka dala ko changer ismaila nana min kɛ muso y'a fɔ a ye ko cɛkɔrɔba ɲuman dɔ fɔra i kɔ yan a ko n k'a f'i ye k'i ka dala ko man ɲi k'i k'i ka dala ko changer aa o kɛra min kɛ ismaila ko a ko n furumuso a ko cɛkɔrɔba min nana yan i b'a sɔrɔ a ye e ɲininka de e ma kibaru duman de fɔ a ye a ko cɛkɔrɔba in ye ne fa de ye wa ala ka nabi ɲuman don a ko n k'i furu sa de o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la ismaila ye muso in furu sa a ye muso wɛrɛ furu don a fɛ a bɔlen fana tuguni cɛkɔrɔba in y'i labɛn ka na muso filanan sɔrɔ yen a ye foli kɛ muso ye foli laminɛ a ko i cɛ taara min a ko n cɛ bɔra a ko muso n b'i ɲininka kɔri yan ka fisa n'i cɛ ma dɛ muso filanan in ko walahi yan ka fisa ne ni cɛ ma hɛrɛ caman bɛ anw bolo yan anw bɛ ala fo anw bɛ ala barika da kɔngɔ t'an na yan minnɔgɔ t'an na yan n cɛ ka kɛnɛ ni na n yɛrɛ ka kɛnɛ ni na cɛkɔrɔba ko n taara so n'i cɛ nana i k'a fɔ a ye ko cɛkɔrɔba dɔ fɔra a kɔ ko n ko k'a ka i janto a ka dala ko na k' a ye dala ko ɲuman sɔrɔ sisan k'a kana nin ko in changer dɛ tuma min na sumayila nana muso y'a fɔ a ye ko cɛkɔrɔba dɔ fɔra n kɔ i kɔ cɛkɔrɔba min fɔra i kɔ a ko n k'a f' i ye k'i ye dala ko ɲuman sɔrɔ k'i kana nin ko in falen dɛ O don Sumayila ko a ma ko cɛkɔrɔba min fɔra ne kɔ a ko n fa de don a ko nin de ye Ibrahima ye Alahu akibaru a ko n kana n ka dalako changer a ko n'i t'o kɔrɔ dɔn Anhan a ko n muso barikama n fa ko k'a f'i ye ko n k'i minɛ ko ɲɛ k'i ye muso ɲuman ye haa muso de ye cɛ ka dalako ɲuman ye walahi Alahu akibaru a ko o sɔrɔla i yɛrɛ jogo de fɛ i ye mankutu ɲuman min fɔ n kan k'i to n ka furu la o de diyara n fa ye o de y'a to a ko ne k'i to n bolo silamɛw nin wasara waajuli ye ee o tuma na waati de bɛ fɛ ka mɔnɛ don an na ko seli waati surunyalen don an bɛn'o kɛ mais an b'a fɛ ka musow ta fan to tɔ gosi ka bɔ yen miniti n'o bɔra yen awɔ an bɛ seli cɛw fana kan ka fɛn min kɛ u musow ye an bɛ sɔrɔ ka don o la an ka tila musow ta la o tuma ni Ala sɔnn'a ma Ala k'an bɛn sababa ma muso o muso n'i bɛ furu la i cɛ fɛ i jija ka mankutu ɲuman fɔ ye cɛ furu tɛ diya ko ye ne kanu ka baara don suna ni farida ka sira don n'a tɛ ɲɛ ko a tɛ dɔjɛ ɲuman fɔ ɲɔgɔn kɔfɛ a y'a dabila pewu yɔrɔnin kelen o de ka wusa a ka to ɲɔgɔn kun na furu la ka ɲɔgɔn mankutu tiɲɛ sariya ma jɛn n'a ye an b'a jɔ yan fɔlɔ wasalamu alayikumu warahamatulayi taala wabarikatu An bɛ lasara seli miniti duuru alimami bɛ kɛnɛ ma ko jɔnni Umaru kamara min bɛ kɛnɛ ma polisiw ni zandaramuw kɔrɔ ye sisan liberté da la Umaru kamara y'a dɔn dɛbɛw b'u bolo u ni polisiw ni zandaramuw ni garidiw ani club des amis radio bɛɛ fo international animateur ani an ka muso ɲɛmaa tanti Ami Jayi ani kanubaa minnu bɔ fan bɛɛ fɛ ani an ka karamɔgɔ belebele Abakari Samakɛ O tuma na dafalen don ka seli ni jama ye anw bɛ seli anw b'an ta kɛ yan an bɛ sɔrɔ ka tila ka pion changer ee bɛɛ b'i don yɔrɔ dɔ bi ka pion changer ni ala sɔnna an la aw bisimila fɔlɔ sa an lamɛnbaa baw bɛɛ lajɛlen fo ka an bɛ seli sisan n'an tilara seli la an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni kɔrɔfɔ tɔ ye nka yan n'o cɛ kominike dɔw bɛ ne bolo kɔrɔ ne bɛ n bolo se olu ma o de cadre kelen kɔnɔna na ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko fɛn min ye eh, sun seli hukumu kɔnɔna na boutique boutique samsung min filɛ nin ye ɲamakɔrɔ cité unicef la n'a filɛ nin ye cité des enfants o kɛrɛfɛla la k'a kɛlen don ka promotion